Yaa nkhani yomwenotu yatipeza so ndekuti chapompano mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ndizotitu watera mudziko muno kuchokatu ku Theba amwene kudzangotulukira pa mpanje pamene paja opanda kulengeza china chilichonse Basitu nkhani ija kumangopheduka mkulu uja atafika kale mwinanso atafika ku den kwake kuja ku state house. Anyways bwanji tifotokoze motere kunena kuti ndi zoonadi madzulo anotu kwatuluka malipoti onena kuti no mtsogoleri wa dziko lino Prof. Arthur Peter Mutharika wabweratu kuchoka ku South Africa kuja kufika mu dziko muno. kuchokatu ku ulendo uja umene pokamba adafotokoza kuti udali ulendo wa private amakapanga zinthu zake monga ngati munthu wina aliyense amatokhala ndi zake za private zimene amayenera kupanga ndi mmenensotu amapangira ndithu mtsogoleri ameneyo ku South Africa kukapangako zinthu zake. Iyayi iwe galu iwe ukunama anapitatu kumeneko kukalandiratu mankhwala kuchipatalatu kumenekoko nde ife mufuna tidziti ncha? Mesa tikunena kuti kutino zinthuzo nza private ndi zake? Bwanji mukufuna tikhale ngatino anthu oyaluka kapena osamvuka basi kumalondoloza zinthu zina zilizonse? Za private nza private kaya akuda kuchipatala kaya nchani nza private. Anyways tipitilize motero kunena kuti no tsopanotu iyeyu walandridwa pa Kamuzu International Airport kumenekutu ku Lilongwe. walandidwa ndi aja a Chief Secretary, mlembi wamkulu mu ofesi yake ndithu ya President komanso ya nduna, ameneyotu dzina lake ndi Justin Adack Saidi komanso nde kuti anthu ena ndi ena amene anapita kuti no mwina mwake kukamulandira zisakhale ngati kuti mwina mwake akungolandira munthu wina wake otino basino ndi oyimba wina wake ochoka kunja iyayi uyutu ndi mtsogoleri wa dziko akuyenera ndithu mwina mwake amulandirebe ndi kaulemu kena kake. Anyways pano tikunena pano zachidziwikire ndizoonatu wafika kunyumba kwake monga mmene tafotokozera koma tikakhala ndikuwerengetsa masiku amene wakhala ali kunja ndizotitu akukwana 11 chifukwatu paja ananyamuka ndithu paja pa 1 March 2026 mwezi omwe uno ndekuti wabweranotu leroli tikawerengetsa tiona kuti no masiku akumakwana ndithu 11 atapita kunja kuja kukapanga zinthu zake ndipo wabwerako. Well done and welcome munthu wamkulu, inuyo ndi zonena kuti takulandirani, after all dzikoli ndi lanu palibe amenenso angakhale kuti akuopsezani kapena zani zani, kuno ndi kwanu, inuyo nde big money wa pamudzi pano, of course ndi zinthu za mtengo wapatali kuona kutino mwabwerako chifukwa tinanena mmene munkanyamuka kuti ah big money inuyo pitani kumenekoko mukapange zonse zimene mufuna kukapanga kumeneko ndipo tikukufunilani zabwino zonse kuti zimenezozo zikatheke and mukakamaliza zimenezozo mubwele mudziko munomu mudzatipeze mubwele safe and sound tisamve zonena kuti ijeni ndege yanu yakhotela kapena mwina make kaya ndikuti yagwela mu indian ocean kapena mwina yatsakamila mu chikangawa tisamve zimenezozo tikufuna zonena kuti muzafike kunoko muli bwinobwino ndithu ndi thanzi kuti mupitilizebe kubweletsa kusintha kumene kwayamba kuoneka kale yeah of course dzikoli likusintha tizikamba zinthu moona mtima zinthu zikusintha akambelembele inde alipo sangalephele ngati nkhani ya pension fund ija amene amakugulila Amaryllis hotel Inde, komabe dzikoli zikusinthabe. Eeh, pang'ono ndi pang'ono kumaoneka zoti no iyayi, anthutu kachimwemwe kakubwelera pa tsaya pawo tsiku lina lililonse. Yah, kodi tingayembekezere no zotani apa poti no mtsogoleri wafika? Chomwe tidziyembekezera ifetu ndi chonena kuti no I think akhala akuthamangitsabe ma file monga mmene wakhala akuchitira nthawi zonse. And panopa ife tikuyembekezerabe kuona kuti mwina mwake ngati mtsogoleri angalondolozeko kutithandizira kuti no mwina mwake nkhani iyiyi ya akamberembere amene amafuna kuononga ndalama za pension za anthu amene amagwira ntchito m'bomazi kuti no kuti basi no akazapumula asazapeze ndalama ati kutenga ndalama kuti no akagulire Amaryllis Hotel. Tiona ngati mwina president atati mwinanso asuzumireko kumeneko Kapena mwina angatithandizireko kukankha bwinobwino kuti mpakana akamberembere amenewowo apezedwe ndipo ma action ena ake achitike. Anyways tingoyembekezera kuti zambiribe zikhala zikuchitika pamene mtsogoleri wa dziko wafika pajatu iyeyutu nde amagwirira ntchito yake always mu office si zoti iyeyu ndi uja oti anadya matako agalu kuti azingoyendayenda azi azidziwa kuti watengano ndege kumapita kaya kuti kuti kuti kuti ayi ndithu uyu amakhala ali mu office all the time eh, samakonda zoyenda sa adventure ameneyu ndiye tizingoyembekezerabe ma effect kuchoka mu office yake yakuti kodi no apanga zotani zimene zingathandize dziko linoli welcome kachikena welcome of course tikamanena chonchi Musaone ngati kunena kuti ndi onse ameneno amamufunira zabwino mkulu ameneyo. Pali fans ina yakebe yakhala ikufunitsitsa itamuona mkuluyo atagwa, unfortunately ndi zonena kutitu iyeyo anakamba kale kuti ndi mkulukutamoyo, eh poyambatu tinkati mkulukutamoyo kodi amatanthauza chani? Kuti kapena ndi munthu osunga moyo? Koma ayi ndithu tinadzamvatu kuchoka pakamwa pake yemweyu ndithu Peter Mutharika kunena kuti mkulukutamoyotu amatanthauza kunena kuti no munthu okhalitsa kwambiri pa dziko pa moyo ndi amakhala kukulukuta osati masewera moti moyo unkulukuta iyeyo iye kumangokulukuta basi akhala moyo ndithu wautali kusiyana ndi kuti ndi wina aliyense mu family yake nde iyayi ngakhale ena ake amakhala kumfunira zoipa mkulu ameneyi palipotu ena aketu Amen ndiyoti amakhala ndiyoti no ayika kale nkhata ndithu basi pa mtumbira eti kumata kupanga kuita kumata kuyika mtumbira mpakana amuyikira kale nkhata pamene popo kuti a iyayi nkhata yoyamba tidza adzadzale ndi akuti akuti ndipo no nthawi yake imene adzikadzala nkhata idzakhala mwa ana ena anamukwirira kale koma unfortunately mulungutu amakhala ndi kuti ali ndi zinsinsi zake zisomo zake ndipo ndi amene amasunga moyo ayi zili boo pamene papa yah zili nyatwa of course ma guys nde kwa ameneno inuyo mwakhala mukumadana naye mkulu ameneyu inuyo ndizoti tikufuna zotino mtima wanuwo uzoti ukule kwambiri mpakana uphulike eyaa zimene tikufuna ndi zimenezonso chifukwa zonena kuti munthu amene akuchita zabwino sizofunikira zonena kuti tizikhala pansi ndikumamufunira zoipa kungokhala ndi kamoyo ka unthakati basi Ayi ndi zoti big money afika uthengatu ndi umenewo tiyembekezerebe zabwino zimene zingakhale zikuchitika. Tingokambaponso zonena kutino makamaka mkulu ameneyi atangosuntha, ndinaona kutino ma fans nawo ku Kongeresi anatasa kwambiri. monga ngati Moses Kunkuyu anabwera kumazanenano basi no pa podium basi ene paja pa msonkhano iyayi ameneyuyu ndoti imagine miyezi nde kuti itatu wapanga kale basi ma trip kaya angati kaya ndi awiri kaya nde pene tidzikafikira nde kuti miyezi ujeni ku chaka chonse cha mtunthu eh tikhalatu nde kuti wapanga ma trip ochuluka kwambiri ameneyuyu amati 40 chakuti kaya amati angati kaya ma trip angati nde mukuti tikwanitsa ma private trip nthawi ina iliyonse basi ndiye kuti tizikhala ndiye kuti basi no azigwiritsa ntchito misonkho ya Malawi izizi zithandiza dziko waiwala zonena kuti ndi kape yemweyu ameneyiyu anali busy ndikumapanga defend Chakwera kunena kuti yayi ee azipita basi akapange zimene akayende basi Chakwera akuyenda basi kumakapalasa njinga ku Germany uko eh pakati pa Peter Mutharika ndi Chakwera amene amayenda kwambiri ndani komanso Peter Mutharikayo ndi zoti mukunena miyezi itatu wapanga ma trip awiri iye chakwera chakwera akadakhala chakwera anakapanga ma trip angati sibwezi tikukamba zonena kuti ma trip 40 pa miyezi itatu munthu wokonda kuyendayenda ngati amene ujayi anali nde kuti inuyo omuteteza kukhala nde ukubwerano panopa muzioneka no abwinononso pano iye ayi ameneyu akuononga misonkho ya malawi misonkho ya malawi and mind you magayi peter mutharika anapitatu ku trip iyi ngati yomweyinso private trip e, mukakumbukira bwinobwino anazapita nde kuti tisanafike ij- nthawi ya chisankho ija eya nthawi imene ija Fazi ankanena kuti apa ndi wadwalika wadwalika chani chani chani fazi koma amugemula chani mukumbukira nthawi imene ija anapitansotu kunja anapitira misonkho ya malawi kodi muona ngati munthu amene ndi okanda amene ime amaonekera ndizotitu even tu iyeyutu atakhala zonena kuti no ifeyo tichonse kuti iye kuti sitikufuna zoti ugwiritse ntchito ndalama zathu upite kumeneko ukapange zinthu zako za private musone ngati kuti iye angalephere kupitako yayi akhoza kupita and ndikukhulupirira zoti kuti akamakhala apansi before iye samakonda atogwiritsa ntchito ndalama za za za amalawi samazi sizimamusangalatsa mmene amapangira zinthu zake amafuna ndithu atamagwiritsa ntchito zinthu zochoka mthumba mwake ndithu kuti misonkho ya amalawi izigwira ntchito zake zoyenerera kuti mumuonetsetse tu ali ngati choncho ndizoti mwinanso simukuziwa ma pre ma trip amenewawa amaita kukakamizika malinga kuti mwina ndi president basi ijeni office ya president imangoyenera kuti basi igwiritse ntchito ndalama za amalawi otherwise ndi ndi ndi magulu aja onena kuti no kuwapatsa chance kuno kuti sankhani asankha kuti agwiritse ntchito ndalama zawo sizoti ndi munthu okandatu yayi Mongoyankhula tu kubwafuka kukamwa basi choyenga kuti mutamike. Tamatsutsani za nzeru ngati mmene apangira Baba Malondera osati kumakhala pansi basi kuti ndife otsutsa ndife otsutsa basi nkhani yake kumangopanga attack Mutharika. Tamapangani attack nkhani zofunikira ngati zimene apanga Baba Malondera zija. Ndi zija zimene tikufuna kuchoka kumbali ya otsutsa kutithandizira moteromo kuti dzikoli liziyenda bwino. Anyways, aah maganizo anu ngati muli nawo mu comment section. inunso simunapange subscribe anyways timakamba zonena kuti no sitimakakamizana pano amene afuna kupanga subscribe akapanga subscribe amene sakufuna sapanga ndipo mukapanda kupanga subscribe ndiye kuti ma notification sazikupezani nde ayi izo ndi zanu ndithudi akuti